ne lajɛbagajɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲakuma ni aw ka dɔgɔkun kibaruw di wagati selen aw minnu bɛ k'an lajɛ mifa production sanfɛ nin wagati in na fo ka taa se ondo tv kan mali kɔnɔ mali kɔ kan n ka foli a b'aw bɛɛ lajɛlen ye ni aw ka dɔgɔkun kibaruw daminɛni min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur usman eric jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na ni o bɛ bɛn zuye kalo tile saba ka taa bila karidon na zuye kalo tile kɔnɔntɔn dolo jate la an bɛ samiya kalo fɔlɔ de la samiya kalo fɔlɔ o tile tan ni fila dafala ka bɛn bi ma ka taa bila samiya kalo fɔlɔ tile tan ani seegin na doloba min nɔrɔ barikalen don o ye kalo ye kalo ale de nɔrɔ barikalen don nin wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn nin wagati ma walima nin wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan minnu jɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye ɔ hinɛ bɛ kɛ ninnu yɔrɔ la ka ɲɛsin u mɔgɔɲɔgɔn tɔw ma olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile mugan ani kelen na ka na bila avril kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma beliyew niso denw funteni kalo fɔlɔ denw beliyew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka layidu layidu timɛbaliyaw olu de bɛna tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na layidukanw olu tɛna na timɛ aw ka kɛ aw yɛrɛ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw ma kun ni aw yɛrɛ dɔrɔn gɛlɛyaw olu bɛ se ka sabati olu bɛ se ka bonya aw ka siraw kan aw kana aw jigi da mɔgɔw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka cɛsiri ani aw ka hakili hakilina miiriw ani aw ka jateminɛw bɛ se ka fɛn minnu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na maa si ka wulikajɔ tɛna se ka o se aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun girinman ye aw aw bolo nka garisigɛ siraw olu lagosilen don ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu ka ɲi kɛnɛya siraw olu ka ɲi ka ɲɛsin aw ma wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile mugan ni kelen na ka na bila mɛ kalo tile mugan ani kelen na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw funteni kalo filanan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na basigibaliyaw olu b'aw ka ko la fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma layidukanw olu tɛna na timɛ layidukan b'aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ o siraw kan ka ɲɛsin aw ma wa aw ka wulikajɔw fanba aw tɛna jaabi sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dusukasiw olu kundalen don aw kan kibaruya siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma n'aw bɛ se aw k'aw ka ko ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mɛ kalo tile mugan ni fila la ka n'a bila juin kalo tile mugan ni kelen na n'an b'a fɔ olu ma zemo badu denw funteni kalo sabanan denw zemo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ eh, wulikajɔw olu siraw ma jɛya ka ɲɛsin aw fana ma eh, layidukan timɛbaliyaw dekun bɛ aw ka sira kan dibi bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fariganw olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko la aw ka se ka hakili to aw ka kuma fɔcogo la kamasɔrɔ aw dalakanw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka lagosi lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruya siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma wa yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile mugan ani fila la ka n'a bila juillet kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kunkɔrɔta bɛ aw ye ɔ aw tulo kɔrɔ dumanw aw tulo kɔrɔ kuma dumanw olu caman bɛna fɔ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛda siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati n'i ye aw ye ka gɛlɛya min sɔrɔ fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛbakun na kunkɔrɔta bɛ aw ye sira caman fɛ wa aw ka eh, kibaruya dɔw tun bɛ yen nɔ minnu tun balalen don aw bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile mugan ani saba la ka n'a bila uti kalo tile mugan ani fila la n'an b'a fɔ olu ma liyɔnw samiya kalo filanan denw liyɔnw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na birisa ɲagamiw olu bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aa kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nka garisigɛ siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka wulikajɔw olu tɛna na sabati i n'a fɔ aw b'a fɛ k'a laɲini cogoya minnu na ɔ o b'a yira k'a fɔ layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu layidukan ninnu waleyaliw olu siraw bɛna se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma dekun bɛ aw mɔgɔ minnu kan aw ka se ka baara kɛ ni aw yɛrɛ hakilinaw ye o n'a ta bɛɛ fana depansew wali kunko olu caman olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na fo aw ka jateminɛw k'olu kɛ aw tagama bere ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ utikalo tile mugan ani saba la ka n'a bila janvier ka n'a bila sɛptanburu kalo tile mugan ani fila la n'an b'a fɔ olu ma viergew samiya kalo sabanan denw viergew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ nka yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma ɔ i bɛna ye k'a fɔ waribɔ kunko olu fana ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ bilankɔrɔ min bɛ aw kɔrɔ aw ka se ka hakili to olu la kosɛbɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ aw yɛrɛ hakilina ko olu fana ka ca nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw bɛ se ka sira kelen ta ka se ka miiriya kelen ta o bɛ se ka aw dɛmɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛn cogo sɔrɔ a la a ka kan aw bɛna musaka o musaka kɛ aw ka se ka jateminɛ kɛ a la kosɛbɛ n'o tɛ aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛ na ɔ kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in yɛrɛ fana kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ sɛtanburu kalo tile mugan ni saba la ka na bila ɔkutɔburu kalo tile mugan ni fila la n'an b'a fɔ olu ma balansiw balansiw nin dɔgɔkun kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ minnu bɛ yan n'aw ka jigiya sira ko minnu bɛ yen nin nɔ aw k'a bila ka don nata wɛrɛw kɔnɔ olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasaw lase aw ma n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dalakan minnu bɛ fɔ aw ye olu tɛna bɔ a siraw ma ɔ o b'a yira ɔ cikan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ a sabatili bɛ se ka gɛlɛya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nka nin bɛɛ la aw ka ko ka di mɔgɔw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nka aw mago bɛ sɔrɔ minnu na o sɔrɔ ninnu sɔrɔli sumaya bɛ se ka don olu la kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ ɔkutɔburu kalo tile mugan ani saba la ka na bila novanburu kalo tile mugan ni fila la n'an b'a fɔ olu ma sukɔripiyɔn dibiso denw sukɔripiyɔn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ɔ aw ka baara kɛlenw aw bɛna baara kolo gɛlɛya ka se ka baara kɛ cogo o cogo i bɛna ye aw tɛna jaabi sɔrɔ aw ka baara kɛlenw na o b'a yira k'a fɔ aw ka baaraw olu bɛna kɛ i b'a fɔ sanji kɔrɔ wɔsiw nka ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛn cogo sɔrɔ a la aw kana dusu ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ dusu o bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka dɔgɔkun tɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ aw bolo nka a ka ca la ni aw ye dusu bila ka se ka baara kɛ ni hakilinaw ye ani aw ka miiriyaw cogoyaw ani basigi ɔ a ka ca la aw bɛna se ka bɔda sɔrɔ aw yɛrɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ ni aw ko ko aw bɛ ko ta ni fanga ye dɔrɔn gɛlɛya bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw ka ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don hali ni mɔgɔ ye kuma fɔ aw ma dusubɔ kumaw kamasɔrɔ olu ɲɛsinnen don aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati nka fo aw ka se aw dusuw la o bɛ dɔgɔkun tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novanburu kalo tile mugan ni saba la ka na bila desanburu kalo tile mugan ani kelen na n'an b'a fɔ olu ma sagitɛriw sirasodenw sagitɛriw kalakisɛw nin b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na hakilina caman o de bɛ aw la ka se ka waleya o hakilina ninnu olu fo aw ka sira kelen de ta nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw ko ko aw b'a bɛɛ waleya dɔrɔn aw yɛrɛ bɛna se ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka mɔgɔ minnu fana kun dalen don aw kan olu ye jama nafantanw ye ɔ o jama ninnu olu tɛna kɛ sababu ye ka se ka wasa ni kunkɔrɔta lase aw ma ɔ au contraire aw yɛrɛ de bɛna se ka wari bɔ aw kunna ka se ka don olu kungow la jama minnu bɛ aw kun kan o jama ninnu tɛna nafa lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka o n'a ta bɛɛ fana aw ka ko ka di mɔgɔw ye a dalakanw olu lamɛnnen don aw ka jigi da aw yɛrɛ dalakanw kan a dalakanw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasaw ko olu lase aw ma nka aw ka sira kelen ta n'o tɛ dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛna ɲagami aw bolo nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun girinman ye ka ɲɛsin aw ma fo ni aw yɛrɛ kɛra sababu ye ka dɔgɔkun ka a ɲagami aw yɛrɛ bolo nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ desanburu kalo tile mugan ni fila la ka na bila janvier kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw wasaw ale ni nisɔndiya ko olu caman bolodalen don aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la kamasɔrɔ aw bɛ se ka wuli wulikajɔ kɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw ka laɲiniw ani ɲinifɛnw nɔfɛ ani ci min tun b'a ni mɔgɔ dɔw cɛ don tɛmɛnenw na ni o dɛsɛla ka ɲɛnabɔ dɔgɔkun daminɛ na aw bɛ se ka wuli olu ko ɲɛɲinini nɔfɛ kamasɔrɔ kalo o bɛ aw ka so kɔnɔ le 3 lundi le 3 ka taa se mardi le 4 ma kalo bɛ aw ka so kɔnɔ a ɲɛ ɲuman kan o de bɛ aw ka wulikajɔ a n'aw ka wasaw a n'aw ka bonya kofɔ ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ aw ka aw hakili to aw yɛrɛ la lundi ale ni mardi o barikalen don ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile mugan ani kelen na ka na bila février kalo tile tan ni kɔnɔntɔn na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ fagonnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu de barikalen don ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ jigiya siraw olu bɛ se ka sabati i n'a fɔ aw b'a ɲinina cogoya min na dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la jigiya siraw olu bɛ barika ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ eh, garisɛgɛw olu siraw dayɛlɛlen don dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ kalo o bɛ aw ka so kɔnɔ mercredi le 5 ale ni jeudi le 6 ɔ nin ye tile fila ye a tile fila kɔnɔna na aw bɛ se ka aw profiter aw ka wulikajɔw ani aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin mɔgɔ kofɔlen ninnu na ɔ fariganbatɔ minnu bɛ nin mɔgɔ kofɔlen ninnu na u bɛ se k'u hakili da mercredi ale ni jeudi kan u ka fura koɲɛw la ani u bɛ se ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔsow la nin don fila nin kɔnɔna na a ka ca la i bɛna ye fura minnu bɛ se ka sɛbɛn ka di u ma walima fura minnu bɛ di olu ma o fura ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka eh, caman bɔ bana na a ka ja ka bana kɛnɛya yɛrɛ mercredi ni jeudi o barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile mugan na ka na bila marisi kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma poisson fonɛnɛ kalo sabanan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛw fo ka na se dɔgɔkun camancɛ la olu ka girin ka ɲɛsin aw ma wa dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw aw kana fɔ jagoya ko fo mɔgɔw ka sɔn aw hakilinaw ma kamasɔrɔ olu bɛ se ka kɛ sababu ye dɔgɔkun nata aw kan ka sɔrɔ minnu kɛ k'o sɔrɔ ninnu k'olu tiɲɛ aw ka dusuw bila nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jigiya siraw olu barikalen don dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw de fɛ kamasɔrɔ layidukan minnu bɛna ta aw ye dɔgɔkun daminɛ na olu bɛna se ka bɔ a sira ma fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nka kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nisɔndiyaw ani bonya ni karamaw olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kalo o bɛ aw ka so kɔnɔ vendredi le 7 ale ni samedi le 8 o bɛ bɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw ka se ka aw ka wulikajɔw k'olu sabati ɔ ko ɲɛnama minnu b'aw bolo ka kɛ aw bɛ se ka kɛ nin wagati fila kɔnɔna na ni o bɛ bɛn vendredi ale ni samedi ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lajɛbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min y'a daminɛ eh, bi tɛnɛn na ni o bɛ bɛn juillet kalo tile saba ma ka taa se karidon ma juillet kalo tile kɔnɔntɔn o wagati kibaruya o de tun ye nin ka se ka aw ladɔnniya an bɛ samiya de kɔnɔna na samiya kalo fɔlɔ tile tan ni fila o dafala ka bɛn bi ma nin dɔgɔkun in dimansi don o b'a kɛ eh, samiya kalo fɔlɔ tile tan ani seegin o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ bakuruba jate la fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma jamakulu kunda a b'a yira k'a fɔ fo mɔgɔw ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ nin wagati in kɔnɔna na kamasɔrɔ yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon nin wagati in kɔnɔna na ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la ni mɔgɔ minnu mago b'an na aw bɛ se k'an wele 73 35 28 89 n'i b'a fɛ k'i ka kunnafoniw dɔn dolo sira kan i bɛ se k'an wele nin nimoro kofɔlen in na an bɛ dugawu kɛ o la ala ka eh, jamana in basigi ala ka bɛn ani kelenya ala ka na n'a ye jamana in kɔnɔna na mɔgɔ o mɔgɔ i b'a fɛ ka jamana in dafiri mɔgɔ o mɔgɔ hakilina jugu de b'i kɔnɔ ka ɲɛsin jamana in ma eh, an b'a ɲini an dabaa ma fɛ ala ka i ka ŋaniyaw k'olu segin i yɛrɛ ma k'i bolo kɛ i kala ye mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ jamana in ka ɲɛtaga fɛ ala ka a sira ɲuman dayɛlɛ an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in basigi